ndị igbo anyị ndị n'obodo oyibo bịa nenekwa ọ gịnị ka m jere eme ego mvute ndị igbo anyị n'obodo oyibo chegharịa gịnị ka i jere ime ego mvute ndị ana aka ji ọwọ gbatakwa alụ na-arụzi ego mvute ka ike ọbịa ji gbado obodo oyibo wee ruo jiri egbe agbawụsị ụmụnne ya ebe ọ na-achụ na ego mvute ndị ana aka ji ọwọ ndị ichie ndị na-eri n'ọwọ ego mvute ka anyị jere evute ndị n'obodo oyibo ndị igbo n'ime ebe ndị jere obodo oyibo esi nwanne ya imi ego mvute ka ọ chọrọ were jebe ndị jere obodo oyibo esi nwanne ya imi onye polisi kpụrụ kpọchi o bukọrọ ibe ya ego mbute ka o jiri jebe ndị nọ obodo oyibo ndị na-ezu ohi ezu ụmụ ụmụnne ya ohi n'obodo oyibo ego mbute ka o ji jebe ndị nọ obodo oyibo ndị na-akọrị nwanne ebe

maka ego mvute ụwọdị jere obodo oyibo egwu nwanne be 419 maka ego mvute ụwọdị jere obodo oyibo nwanne ya gbakarịa ya n'ego were egbe chie ya gbawuwe were vukọrọ ibe ya maka ọ chọrọ ego mvute ụwọdị jere obodo oyibo nwanne be tiri ibe ibe kama ọ ji eze ndịrị nwanne ya bịa o vuru ego rie ebe ọ na-achọ ego mvute arụsị mụ na ba na-eri n'ọwọ gbatakwa ibe arụ jọrọ njọ arụsị mụ na ba na-eri n'ọwọ gbatakwa n'ibe arụ jọrọ njọ ndị jere obodo oyibo achụ ego na-ejiri nwanne ya achụ ego gbatakwa n'ibe arụ jọrọ njọ ndị be anyị buru obodo oyibo maka ego mbute buru enu ule bujere ya ndị ọcha na-enyewusi ya ndị ọcha onye agwọrọ gwọta eburu ego vi onye agwọtazighị enu ule ejide ebue maka ego mbute ndị ana bịa nenekwa maka ego mbute ka ndị be anyị ji buru enu ule na-awara obodo oyibo enyewusi ndị ọcha maka ego mbute alụlụ ana ajọkakwa maka ego mbute ka ndị ji obodo oyibo buru egbe agbawụsị ụmụnne ha maka ego mvute ibe alụlụ ana ajọka odaga agụghị mmanwụ alụsị odaga agụghị mmanwụ ndị ichie odaga agụghị mmanwụ alụsị ji emesi ibe ike mmanwụ Afrịka ji ata ike mmanwụ na-eri n'ọwọ ikorobịa ị nọ obodo oyibo agbawusi ụmụnne hụ chegharịa tata na ọ ja-adịrị mma ị nọ obodo oyibo egwukarị ego ụmụnne hụ na nzuzo chegharịa tata na ọ ja-adịrị mma ị nọ obodo oyibo bụrụ elu ule bịa na-enye ihe ndị ọcha were na-achụ ego chegharịa tata na ọ ja-adịrị hụ na mma ị nọ obodo oyibo na-agba nkata ọ na-eji esi kpọkọta ụmụnne hụ je kpọchisi n'ike chegharịa tata na ọ ja-adịrị hụ na mma ị nọ obodo oyibo esu ụmụ nwanne ya imi maka ọ ka m wee kpata ego chegharịa tata na ọ ja-adịrị hụ na mma ị nọ obodo oyibo gị na nwanne emechaa bizinesi were egbe gbawuo ya bukọrọ ibi ya niile n'ike chegharịa tata na ọ ja-adịrị hụ na mma ibe alụ ka alụ ibe alụ ajọka ibe alụ ka alụ ibe alụ ajọka na onye igbo ji eru obodo oyibo ịchụ ego ego ekwe ye nchụnwu ibe alụ ajọka ọ bụrụ na i jere obodo oyibo ego ekwe hụ nchụ nata n'ụlọ ịkwa balo dị be anyị bịa chụrụba awụhụ ọ bụrụ na ị nọ obodo oyibo ịrụ ọrụ aka ekwe hụ kama igbu mmadụ ibe hụ nata n'ụlọ bịa chụrụ ego ego dị n'ihu ịkwa balo bụ ibe dị n'ihu igbu akwụ ego dịkwa n'ihu ịrụ ọrụ aka dị ba be anyị nke ruru hụ ị rụọ ya n'ike kama ịgbawusi nwanne m ibe alụ karịrị akarị ndị nọ obodo oyibo chegharịa ibe alụsị na-agwa m akarịa ibe alụsị ọdaga agụ na-agwa m akarịa ibe m na-avụ akarịa maka ego mbute ka i ji jebe obodo oyibo eji egbe agbawusi ụmụnne ha chegharịa tata na ọ wụ na ichegharị tata jecha nata ndị ana aka ji ọwọ ji amaghịkwa ha ụdọ ọnwụ ibe ọjọọ adịghị mma maka ego mbute ka i ji were ụjọ na-esu nwanne ya imi ejide nwanne ya kpọchi ya i bukọrọ ibi ya maka ego mbute ka i ji esu nwanne ya imi ejide nwanne ya i kere ego na nzuzo maka ego mbute arụ ka arụ arụrụana ajọka ndị na-egbu ụmụnne be ebunatara anyị ego ebe ba chọrọ ibe ngote ebe ba chọrọ ego mbute ibe ọjọọ jọrọ njọ ị nọ obodo oyibo were egbe agba ụzọ ụmụnne o. ị nọ obodo oyibo na-esi ụmụnne ya imi maka ba ka ha nwee ego ị nọ obodo oyibo na-akpa nkata onye gị na ya mechara bizinesi bịara ya gbuwe ị nọ obodo oyibo ị na-akpa nkata onye iji esi gwuchakọrọ ego nwanne hụ na nzuzo ị nọ obodo oyibo ibe ọjọọ ị na-eme chegharịa tata na o ji adịrị hụ na mma ọ wụ na ị nọ obodo oyibo chegharịa tata o ji adịrị hụ na mma onye gị na ya si n'ụlọ n'owu obodo jebe i ruo obodo oyibo were egbe du n'ahịa kwakọrọ ibe ya n'ike chegharịa tata o ji adịrị hụ na mma o nwere ndị gị na ba mere bizinesi bukọrọ ego be gbawuo ya n'ozu ma ọ bụ na ị kpọrọ ndị eke akpọrọ ya jewarụ kpọkwa ọba werukwa oke nke be nyekwa ba n'aka na ọrụkwa na i mee otu a o ji adịrị hụ na mma mana i mee i jecha nata ndị ana aka ji ọwọ ndị igbo niile alụ ndị igbo ji ebiri ji ama ịkwụba ụdọ ọnwụ ibe ọjọọ adịghị mma ọ bụrụ na ị nọ obodo oyibo bụrụ ene ule ejewusie ndị ọcha onye ị gwọtara ebi ya ego n'ike ebe ị na-eje achụ ego mbute chegharịa tata ọ wụ na ị chegharị i jecha natakwa ndị ana aka ji ọwọ ma ịkwụ ya ụdọ ọnwụ maka na alụ karịrị ibe arụrụ ana ajọka ibe ọjọọ jọrọ njọ ọtaga agụ ebinia ibe ọma malụ mma maka onye tụrụ egbe agba egbe wụ ibe ga-egbu ya n'ike onye na-akpa nsi nsi ga-egbu ya n'ike onye na-akụ ekwenyi ekwenyi wụ ibe ga-egbu ya n'ike ndị Igbo ibe arụsị na-agwa m akarịa ibe arụsị na-ebere akwa akarịa ibe arụsị na-ebere akwa akarịa igbo ndị nọ obodo oyibo chegharịa nkata ị na-akpa onye ji esi jide nwanne gị n'obodo oyibo chegharịa ndị isi bịa n'ụlọ onunu nkata ị na-akpa onye ji esi wee gbawuru nwanne hụ chegharịa o ji adịrị hụ na mma maka okokporo gbachaa ndị ụtụtụ na-eche ya n'ama ekenekwa m onye gwara ha ka o ji na-eme ihe dị njọ ndị nọ obodo oyibo ụfọdụ jere obodo oyibo nwee ndidi achụ ego ego na-abịarụ ba ụfọdụ jere obodo oyibo kwụba aka ọtọ wee ndidi achụ ego ego na-abịarụ ba ndị nọ obodo oyibo ndị na-achụ ego n'ụzọ ziri ezi na-anaghị elolu nwanne be ilo na-anaghị egbu mmadụ na-anaghị esu imi na-anaghị enye ndị ọcha enu ule na-anaghị egwu wayo ibe ọhụrụ na awụ ibe dị mma si ya gaba na-eme ọ bịara egbu be na eke ji egbu onwe be ise ọ bịara egbu be na oye ji egbu onwe be ise ọ bịara egbu be abịa na anọ n'ụbọchị ji egbu onwe ya ise ibe niile nọ obodo oyibo ndị na-eme ihe ọma ji ejekwa n'udo na n'ụdị dị mma o ji adịrị ba na mma maka ego mbute gị ji je obodo oyibo na-egbuchakọrọ ego ụmụnne hụ na-ezukọ ego ụmụnne hụ n'ohi chi o ji adịrị hụ na mma ọtaga agụ ebebe anya mmiri eju m anya ibe nna ahụ akarịa lee n'anya dike n'elu ma ọzọ akụzila n'umuchu ọzọ akụzila n'umuchu ọtaga agụ ekene mmanwụ alụsị oge ị na-emerụ ma ọ bịara egbu hụ ji egbu onwe ya ịmadị na agụlụ eze chukwu ị maara ha ji biwu ọtaga agụ ekene o ji adịrị hụ na mma ọ bịara egbu hụ ji egbu onwe ya udo ga na agụlụ eze chukwu setebe n'ụlọ ubi ana m esi ya udo ga na agụlụ eze chukwu ya nna eze udo na agụlụ eze chukwu o ji adịrị hụ na mma odegwu na mozambik ọtaga agụ ekene ọ bịara egbu hụ ji egbu onwe ya dodo ọgụ eji ọfọ na ufuma dodo patrik ọgụ eji ọfọ nnukwu mmanwụ dodo patrik ọgụ eji ọfọ na ufuma onye nwere mmadụ ka onye kpatara ego o ji adịrị hụ na mma odegwu ka ị wụ odegwu ka ị ji awụ ruo echi ọtaga agụ ekenekwa mmọnwụ alụsị ozi bụ na ekene hụ na ekpere a na-ekpe ji eru ndị niile nna akpa aka dodo ọgụ eji ọfọ na ufuma ọtaga agụ ekene nnukwu mmanwụ merere ụmụ ọgọ mesiri ya ike merere ụmụ ogbenye ọgọ mesiri ya ike ọgọ karịrị ile patrik ọgụ eji ọfọ Dr. Patrick Oguejiofor Ogbuevi n'Ufuma onye ọma na obodo oyibe ebu ike ekpere m je na-eru ha aka ọ ya adịrị hụ na mma ọtaga agụ ekene mmọnwụ arụsị na-ele anya si kenere m Uchenna Nwosu n'Oko Uchenna Nwosu n'Oko moringo moringo moringo n'Oko ohe ndị chọ ma ọtaga agụ ekene o ji adịrị hụ na mma o ji adịrị hụ na mma mmọnwụ arụsị ekene moringo n'Oko ọtaga agụ ekene mmọnwụ arụsị na-ele anya si kenelu m mkpamkpa na Obeledu baby face n'ọsla agagada abụọ obere nwa jere ọgụla buru ike na o jere na hong kong buru ego na hong kong buru ego hong kong na o jere na amerịka chụọ ego na amerịka buru ego amerịka bụrụ na mkpamkpa na Obeledu na-enekwa anya o ji adịrị hụ na mma ozi e ziri anwụrụ ọkụ eruo n'eluigwe aka ọfọ ka m na-agọ na-ekpere ha ekpere ka ive niile i kwelu na nkwa ka e meruo ya n'isi mana ugo ajọ mmadụ na ajọ mmụọ onye avụna ha anya mkpamkpa baby face n'ọsụlụ ọtaga agụ ekene o ji adịrị hụ na mma o ji adịrị hụ na mma m sị kenelu m mkpu ndị Ezila mkpu n'Ezila nnukwu mmanwụ ọtaga agụ ekenekwa m sị kenelu m mkpagara na Ụmụnze mkpagara na Ụmụnze ụtụte mere ibe gbere oke odegwu na-emesi ibe ike onye ọma jere obodo oyibe buru ike ọtaga agụ ekene ekpere m na-ekpe ruo ha aka je eru unu niile aka ọtaga agụ ekene m sị kenelu m dollar n'Adazi Enu dollar man ebugharịcha ya dọba money making machine igwe bela abụ na ọcha na brazil dollar man odegwu money making machine igwe bela abụ igwe bela agụ na ọcha na brazil ọtaga agụ ekene jisi ike ive ọma ị na-eme ọtaga agụ o ji adịrị hụ na mma kenekwarụ m dụlọma na Ọsụrụmenyi kenerụ m dụlọgba na Ọsụrụmenyi o ji adịrị ya na mma ọtaga agụ ekene dụlọgba ndị brazil niile ndị jelụ mba vuru ike ọtaga agụ ekenekwa mmọnwụ alụnsị nee n'anya si kenekwuolu m n'uhe eji na Adazi ana kenelu m n'uhe eji na Adazi ana n'uhe eji mba a na-abara agụ n'azụ ka a na-abara agụ mba ọtaga agụ ekene o ji adịrị hụ na mma o ji adịrị hụ na mma

si o ji adịrị hụ na mma chetakwa ive anyị kwelu na ngwa ejena m na-arụzi iri na atọ jegberu ha ive ọma ejena m na-arụzi iri atọ na ịbụ oje gwafụrụ ha ọjị beru ha ive ọma si o ji adịrị hụ na mma chetakwa ọga ikwelu mmanwụ ọgọ ruo m aka keneru m mkpụrụ ọla na Ndiukwuenu orike eze na Ndiukwuenu keneru m odegwu ọtaga agụ ekenekwa orike eze jidekwa ka i ji o nweghị ive karịrị eziokwu n'ụwa eziokwu karịrị ive ọtaga agụ ekene mmọnwụ alụnsị nzi keneru m Uche Obiakọ nze na Isuofia keneru m Obiakọ nze Uche na Isuofia aka na-atụ ncha ive ọ na-atụ ehika Uche Obiakọ nze na Isuofia onye nọ Lagos efe ike ọtaga agụ ekenekwa kenekwara m Obuebe eze kwesịrị na Isuofia mmọnwụ ekene ọtaga agụ ekene ive ọma amaka ive ọma amaka ụwa dịgbara ego inyere nwanne m aka na awụba okwu ụwa dịgbara ego sokọrọ ngọrọ na-eri ego obe ive dị na ngada na-eri ego obe o ji adịrị hụ na mma ọtaga agụ ekene nee n'anya si keneru m Charlie Ezeudogu Charlie Ezeudogu na Ichida ọtaga agụ ekene igwe ndị Ichida e were igwe wee nye ọgaranya n'aka okwu na ụka emechie mana e were igwe nye ogbenye n'aka elekata na kpekata ikpe ana ụmụ ogbenye agwụ ana ndị obodo agwụ Charlie Ezeudogu odegwu ozi anyị ziri anwụlọ ọkụ eruone Chukwu aka o ji adịrị hụ na mma o ji adịrị hụ na mma kenelu m Ezeana ọgbatụrụ enyi Triple M Ezeana ọgbatụrụ enyi ọtaga agụ ekene Triple M Ezeana ọgbatụrụ enyi na Ichida alụsị gburu onye na-enye ya nri, onye ji enye ya ọzọ echi kenelu m ambassador ọkụ na-enye ive na Anaọcha nnukwu mmadụ ọtaka agụ ekene kenekwaru m eze ụzụ na ichida omeibe ụzụ onye si kama omenala ji anwụ ga-emezibe omenala ike eze ụzụ eze ụzụ omeibe ụzụ omeibe ụzụ arụsị ekenekwa mmọnwụ arụsị ekene si o ji adịrị hụ na mma ọtaga agụ ekene nzi kenekwarụ m akụ eke ndụ Ikenga Chinonso ọtaga agụ ekene akụ eke ndụ kenekwarụ m pg na ikenga o ji adịrịba na mma ọtaga agụ ekenekwa mmọnwụ arụnsị kenekwarụ m aza akụmilo n'Ụmụuchu mmọnwụ ekene kenerụ m akụ enwebe n'Ezinifite Agụata ọtaga agụ ekene akụ enwebe Chinedu Ọfịa ọtaga agụ ekene ọgaranya nwa ka mma ọtaga agụ ekenekwa o ji adịrị hụ na mma kenearụ m Soni Global na Agụata Soni Global obodo mụta ezigbo nwa dị gaba na-adị mana ọ mụọ akalogori o bido webe ndị ikwu nne ya Soni Global ọtaga agụ ekenekwa o ji adịrị hụ na mma ibe ọma amaka Soni Global na Agụata nsi kenerụ m abs pela ọma na-eti eti na Igbo Ukwu today's car ọtaga agụ ekene o ji adịrị hụ na mma ọtaga agụ ekene kenekwarụ m akụ buoru nwata n'Ezinifite Agụata ogbuefi na Lagos ugwu na-amị ndị ilo ọtaga agụ ekene akụ buoru nwata ugwu na-amị ndị ilo odegwu n'Ezinifite Agụata ọtaga agụ ekenekwa mmọnwụ alụsị kenekwaru m ewepụ dike Nanka ewepụ dike onye mee na nna eriju nni agwọ ọnwụ egbu na ndị Nanka ududo niile ibe menebe keneru m mmiri na Nanka kenekwaru m igwe na Nanka keneru m mmiri na Nanka mmiri Young Star Foundation Nanka o ji adịrị ya mma mmiri Young Star Foundation Nanka ndị na-enyere nwa ogbenye aka ndị na-arụ nwa ogbenye ụlọ o ji adịrị ya mma mmiri Nanka kenekwarụ m stainless kitchen onye nọ n'ile ọ bụ ebu ego ọtaga agụ ekenekwa stainless kitchen agbara nwaanyị ọma i si China bata America i buru nri erie i si uganda bata amerịka i buru nri rie ọtakagụ ekene kenekwarụ m igwe agwa onwe ya na-atụ egwu ogbuefi na ọzụbụlụ okwuru ọka akpata oyi na ahụ ogwe ibu ọbara agụ na ọzụbụlụ ọtakagụ ekenekwa onwe onwe ya onwe ya na-atụ egwu mmanwụ ekene kenere m ọkụ na-enye ife na ọhụ gwarụ nya na ọ dị m ụkọ n'anya ọkụ na-enye ife ọtakagụ ekene m sị kenere m arinzechukwu okafọ na ekwulọbịa m sị kenelu m arinzechukwu okafọ na ekwulọbịa ọzọ nna nyere ugo nke izizi na ekwulọbịa ọzọ nna nyere ugo nke izizi na ekwulọbịa odegwu ọtakagụ ekene chairman ndị igbo meeting na manchester ọ ji adịrị hụ na mma odegwu onye ọma nọ holland ebu ego ọtakagụ ekenekwa odegwu na holland odegwu na holland arinzechukwu okafọ ọzọ nna nyere ugo odegwu na ekwulọbịa ọtakagụ ekene onye ọma nọ na holland efi ike ekene ruo ha aka odegwu ọtakagụ ekene chairman ndị igbo meeting na manchester o ji adịrị hụ na mma jidekwa ka i ji ogbuefi na ekwulọbịa ọtakagụ ekene ọbịara egbu ji egbu onwe ya kenere m ndị bụ livinus na ekwulọbịa kenere m ndị bụ livinus na ekwulọbịa tụgharịla ya ndị bụ livinus

onye ọma si na okigwe imo state were bịa o ji adịrị hụ na mma ọtakagụ ekene m sị kenelu m ogbuefi nze sunday anaefune nwachinemelu one of agụlụezigbo ogbu ezi nze sọnde a na-efune nwa chi na-emelụ wan of agụrụzi igbo onye ọma si na-etule eze mkpokoro were bịa sunday anaefune ọtakagụ ekene onye ọma nọ na europe ebu ego ọbịara egbu ji egbu onwe ya ise sunday anaefune nwachinemeru one of agụlụezigbo ogbuefi ọtakagụ ekenekwa o ji adịrị hụ na mma ndị na-awụ ọnwa zube na ọgba echetakwa ọtakagụ obere bụ uche egbu onwe ya ise kenere m olise ejesieme tiger na london olise ejesieme onye ọma si n'etiti nabọ etuleze agụlụzigbo were bịa olise ejesieme tiger na london ọtaga agụ ekene jisi ike obere bụ uche egbu onwe ya ise olise ejesieme tiger na london o ji adịrị hụ na mma ọtaga agụ ekene onye ọma si n'etuleze agụlụzigbo were bịa odegwu na london ọtaga agụ ekenekwa na-enye anya si kenerụ m agbata oyi na ichida omeibe ụzọ agbata oyi ọtaga agụ ekenekwa mmanwụ arụsị na-enye anya si kenere m agụ mmiri na agụ ha n'olerụ agụ mmiri odegwu jara obodo oyibo buru ike na ọtaga agụ ekenekwa nsi kenere m princess eloka na ọraukwu nwa obiezi na ọraukwu princess eloka onye ọma na london buru ike ọtaga agụ ekenekwa odegwu na ọraukwu kenelu m igwe ọla dị ibe akụ n'ọraukwu kenelu m igwe ọlanyere n'ọraukwu o ji adịrị ha na mma obere egbu ji egbu onwe ya nsi kenelu m ego ji ọrụ na olerụ ego ji ọrụ odegwu jeru mba kpata ego chetawa ogbenye nyeruba aka ego ji ọrụ ọtaga agụ ekenekwa obere egbuhu ji egbu onwe ya ise ego ji ọrụ odegwu na olele ọtaga agụ ekene kenekwa na ọnụnụ ugwu na obeledu ọnụnụ ugwu ekenekwanụ ọnụnụ ugwu na obeledu kenelu m madọlụ na obeledu madọla ọtaga agụ ekene kenekwarụ m ncheri chenle hotel o ji adịrịba na mma hotel na-awụ onye bata obeledu ọ gbajuru nri erie o ji adịrị ya mma madọlụ obeledu ọtaga agụ ekene nsi kenelu m jukwaese n'enugwu ukwu jukwaese n'enugwu ukwu ọtaga agụ ekene mmọnwụ arụsị o ji adịrị hụ na mma ọtaga agụ ekene lee n'anya si kenere m honourable ohe na nimo honourable ohe na nimo ambassador odegwu na nimo ọtaga agụ ekene kenere m ide na nimo ide nimo ọtaga agụ ekenekwa o ji adịrị hụ na mma obere bụ uju egbu onwe ya ide ide dike jelu mba kpara ego ide odegwu n'ime ọta ka agụ ekene nsị kenekwara m chinedu ebulu aja na abatete chinedu okongwu ebulu aja na abatete na abatete omekwuru ụmụ ogbenye chinedu okongwu ebulu aja na abatete ọta ka agụ ekenekwa ome ibe siri ike ka ọ dị mfe mmọnwụ arụsị ekene si obere oge ibe niile ji adịkwa mma si kenere m agbara nze n'enugwu ukwu ọta ka agụ ekene kenekwara m apịa oko na adazi apịa oko na adazi na adazi ana ọta ka agụ ekene ọta ka agụ hụ mmanwụ arụsị ndị niile n'obodo oyibo ndị na-egbuteta ụmụnne n'ohi ndị na-egwu 419 na ụmụnne ebe ndị bụrụ elu ule jekwuru ndị ọcha enyewusi ibe n'ike ndị na-esu nwanne ebe imi ndị na-ahụ nwanne ebe gaba kpata ego ewere egbe gbawuo nwanne ebe bukwara ibe nwanne ebe ndị na-eme 419 na ụmụnne ebe mgbe chegharịa tata ị marụ nke ị na-emewe ibe dị njọ chegharịa ọ wụ na ichegharị i buru alụlụ a na-agaba n'ihu ndị a na-aka ji ọwa ma ịkwụ ya ụdọ ọnwụ obere egbu ndị igbo ji egbu onwe ya obere egbu ndị igbo ji egbu onwe ya obere egbu ndị igbo ji